ndị be anyị abụ m amalinze jeje azi ana m ewetara unu na ije amalinze jere n'ose ọkwọdụ otu ka anyị baa n'ime otu ndị be anyị abụ m amalinze jeje azi ana m ewetara unu ozi na njem mụ na naijiria nke abụọ ebe anyị nọ ugbu a bụ ose ọ dị egwu n'ahịa ose ka m si wee kwuo na oge mbụ ọnịcha dum bụ ahịa ahịa ọ bụ ya bụ ahịa kacha ahịa dum na afrịka west afrịka na afrịka ya ọdịda anyanwụ afrịka na afrịka gburugburu i lee anya ebe a bụ ụzọ mana ka ahịa siri wee dị ebe ọbụla bụ ahịa ahịa ndị be anyị anyị nọ n'ime ose ebe a na-ere akwa e were ọkụ ugbu a lezianụ ka ọsụsọ si ata m ebe dum ọ dịkwa egwu hei anyị na-ayọ ndị steeti gọọmenti ka ha biko hụ na ọkụ na-adị ebe a oge ọbụla ọkwa ebe a bụ otu ọnịcha ee. Na- na- na main market ọnịcha lezienụ anya ka unu hụzi ya ei ọ dịkwa egwu Ote- o teela e were ọkụ a ọ sị na ọ- ọ bụ otu a ka o si adị kwa ụbọchị ee sometimes anyị kwuru ana m asụrụ gị igbo ị na-asụrụ m bekee gịnị bụ sometimes n'igbo oge ụfọdụ Hey! n'ike gwụrụ unu n'asụsụ igbo Eh, ndewo sị na ọ wụ sometimes na ọ maghị ihe a na-akpọ ya n'igbo ee ọkụ si asụ igbo unu ndewo kụziere unu gịnị akụziri gị bekee asị iwu amụta ọgbakarịa ihe m na-asụ bụ igbo ị sị m sometimes m sị gị gịnị bụ sometimes n'igbo ị sị m na ị maghị ihe ọ bụ eyi asụsụ igbo nwere nsogbu o, ọ na-ala ala o gbakwanụ mbọ Ke- ke- ke ndị mere anyị nwe ka anyị nwe ka ihe anyị mere okay anyị anyị nwa kọọsụ dị ka ịmụ kọọsụ ya gịnị gịnị ahụ nwa kọọsụ dị ka ihe ọ bụ n'igbo unu nwa bu ụzọ bido anyị n'ụzọ unu kpata unu nwa butere ya unu kpatara ya bụ kọọsụ ndewo ndewo maazị ị bịa n'ebe a na e were ọkụ biko ọ bụ gịnị na-enye unu ọkụ ọ bụ sola ehe unu ahụgo na ewere ọkụ ebe niile ma ọtụtụ ndị na-agbara onwe ha mbọ wee tinye sola wee na-enye ha ọkụ ndị be anyị sị na a ga-ahụ ka e mere abana wee sụọ ya nri abụ m amalinze jeje azị ana m ewetara unu akụkọ a n'ime ahịa ọnịcha lekwa ebe a na-ere ihe omenala igbo ee ọ dịkwa egwu ebe a bụ ọdụ ya ndị be anyị onye chọrọ ekike ọbụla bịaba ebe a ihe na-agba m gharịị bụ ka ha si ekpokọta ihe a ma chi jie ndị be anyị bụ ndị Igbo na-azụ ahịa lekwanụ ọtụtụ ụmụ ihe ha na-agba mbọ nke ukwuu ya bụ ndị be anyị sị onye rụọ erie biko ndị mba naijiria unu atajikwala ha anya maka ha na-agba mbọ dị egwu roundabout Zik n'Ọnịcha akwara nka dị egwu ọkwa ọdụ enyi ka e jiri wee mee roundabout oyiyi ọdụ enyi ọ bụghị na ọ bụ ọdụ enyi nke ya mba na ọ bụ oyiyi ya ka e jiri mee ya ị ma ọ bụ ya ka eji wee wee na-akwanyere nna anyị nke naijiria bụ owele nnamdi azikiwe nke lagoro mmụọ ugwu maka ndị be anyị sịrị na afọ ọnụ na-ekwesị dibịa anyị na-aga n'okporo ụzọ ọnịcha ebe a ị ga-ahụ ebe moto dakpuru olulu amazị ka nke a siri wee mee ọ- ọ- onye na-akwọ ụgbọala ọ na-ehi ụra ka ọ bụ gịnị hei ọ dịkwa egwu kedu ka nke a siri wee mee ọkwa nnukwu gwongworo bu ibu